So arís, so cén fáth a bhfuil ard voltage in úsáid ar an traschur de fuinneamh leictreach, so in the transmission of electrical energy. So tá an teas atá táirgithe sa soicind i línte cumhachta, in power lines, fad-achair i gcomhréir díreach le cearnóg na srutha. So arís, goil le Joule's law, tá a fhios againn anseo go bhfuil an. méid teasa atá táirgthe sa soicind i línte cumhachta fad-achair i gcomhréir díreach le cearnóg na srutha. So, níos lú a bhéas an sruth, níos lú fuinneamh teasa atá curtha amú sna línte cumhachta, so less heat energy atá curtha amú. So, mar go bhfuil P cothrom le V méadaithe fá I, so toisc go bhfuil cumhacht cothrom leis an voltage méadaithe fán sruth, do cumhacht tugtha P níos mó an voltage V, níos lú an sruth. So, mar sin, tá ard voltage á úsáid le fuinneamh

so sin a dtig na Transformers. Now later on dhéanfaidh mé cineál de, anois tá sé sa option chapter ag very deireadh but I think but dhéanfaidh mé rud beag libh ar Transformers cos it's a good one fá choinne eolas ansin do obair na Transformers dhéanfaidh mé sin libh later on but anyway so arís sin tuige a bhfuil

go bhfuil imoibriú ceimice ag tarlú fríd an leacht so. Sé an iarmhairt cheimiceach de sruth leictreach ná nuair a théann sruth leictreach tríd leacht agus tarlaíonn imoibriú ceimiceach insa leacht sin so a chemical reaction occurs. Now, rachaimid just ar ais ar sin bomaite. So leictrealú ainm eile ar iarmhairt chemical so the chemical effect is called leictrealú

No, rinn tú é, but cheartaigh mé agus ní raibh tú sásta é a dhéanamh arís. Cuimhne agat air sin, no? Tá cuimhne agam air. Yeah, bhí tú just, no, I'm happy, rud atá déanta agam agus send it in. Otherwise, you, A a bheadh agatsa ach ab é sin. And, and, yeah, um, probably, honestly. yeah, you would probably, you are an A ach ab é nár rinn tú an report dó mar is ceart.

No, no, sin ar chúrsaí metalwork, no? Cad é, cosúil le galvanising agus rudaí mar sin, no? I think like, like dúirt Paul sin roimhe, but like, you know, I don't think tá sé páirt don... Níl sé páirt don cúrsa, all right, ok. Ok, shíl mé anois go mbeadh sin istigh mar páirt don... I think you can pick and choose what kind of questions you do, like there's ten questions, so maybe we're just not doing that.

atá le déanamh, tífidh tú é scríofa ansin anois ar a chéad leathanach eile ar leathanach 274. OK? Now, eh, a chéad ceann, ceann sin, tíonn sibh ar an screen, sin ceann eh breá simplí, chan, chan fhuil sé bunaithe ar a main experiment atá le déanamh in sa rud. So just rachaidh mé fríd an ceann ar leathanach 276 ansin. So to demonstrate the chemical effect

an circuit complete. OK? Now, rud a tharlann ansin ná brisfidh sé síos taobh amháin, brisfidh sé síos an copper taobh amháin agus rachaidh sin agus greamaíonn sé don taobh, don taobh eile. Agus arís, hopefully, nuair a théimid back na scoile beidh muid ábalta sin a thaispeáint daoibh. Now, caidé na chemical reactions a tharlann. So, ag an anóid, so má fheiceann tusa ag an anóid anseo caidé a tharlann. So, smaoitigh as an current dul síos isteach san anóid, d'fhéadfadh sin na positive plate. OK?

an electrolyte. Ok. Now, arís, eh, turgnaimh chun an iarmhairt cheimiceach, so rachaidh muid back anois because thosaigh muid ag dí rud éigin. So, ar bharr leathanach, má amharcann tú ansin anois, ar bharr leathanach dhá chéad a seacht mall ort, so what is an ion?

So, so, seo Mandatory Experiment 25. So, mar a fheicfidh tú tá páirt A, B, C agus D ann ansin, so tá ceithre pháirt ann. Ok, so, arís an chéad cheann atá muid a dhéanamh ná copper sulphate solution, so tá muid ar leathanach dhá chéad agus a seacht. So, in do leabhar experiments, tchífidh tú faoi electricity ar uh, le, gabh go dtí leathanach dhá chéad agus a seacht. Um, So just déanfaidh mé stop screen sharing ansin bomaite sa dóigh go bhfuil sé le feiceáil. So arís mandatory experiment twenty five agus arís táimid ag dul mar a fheicfidh tú tá an set up céanna fá choinne iad uilig but an ceann seo táimid ag déanamh copper sulphate solution an chéad uair. So gabh go dtí leathanach dhá chéad is a seacht. Ok.

Is cinnte anois an mbeadh ag tabhairt tearra sé ngeal sin an chéad experiment eile don bholgán agus rheostat right. So muid just ag gabháil a stopadh ansin. Ok, so inniu muid just ag gabháil a ghabháil fríd an experiment anseo. Um,

teist a dhéanamh sibh féin, like, agus arís níl comhairle ar bith chor ar bith tugtha dúinn ón department, it's just go bhfuil rogha agaibhse and caithfidh sibhse intinn s'agaibh a dhéanamh suas caidé atá sibh ag iarraidh a dhéanamh, like, so ehm hopefully gheobhaimid níos mó feedback ón department an tseachtain seo. Ehm. Raight, so má fhágaimid an experiment go dtí go bhfeicimid an bhfuil muid back an tseachtain seo chugainn, muna bhfuil muid back an tseachtain seo chugainn, rud a dhéanaimid is thig linn iad a dhéanamh online ó sin, ok? Yeah. So, um, really ní thig liom mórán eile a dhéanamh libh go dtí go ndéanaimid na experiment sin agus sin really an t-aon rud atá fágtha le déanamh. is na experiments sin ehm so like agus tá rud barr d'obair déanta againn so thiocfadh liom eh an chuid eile den tseachtain a thabhairt off daoibh eh le studyáil or bhfuil sibh ag iarraidh cineál de revision a dhéanamh or caidé ba mhaith libhse a dhéanamh? Thig libh, thig libh léim beirt agaibh ag an am amháin anois agus just labhraígí faoin bit atá anois just cuirfidh mé, cuirfidh mé stop leis an recording cos níl mé ag iarraidh a bheith ag recordáil mé ag caint.